unu ama m na tata maala anyị mma ee udo dịkwala anyị niile n'ofu n'ofu daalụnụ rinne ndị nke m egbe jele ije abatago ee tata ife m ji bịa tata bụ ka m nye nkọwa maka na izu gala aga oge ozi ikpeazụ m weta ozi ikpeazụ m wetala unu bịa na nkwụsị a n'ebe ọ na-eje nkwụsị ka m nọzi na-akọzi ife ka m nọzi na-akọzi ife mụ na-akọ ife na-agazi ka ife na ife na na-akọzi ife na dịka dịka moto na-enwero breki kọlụzia na-aga amarọ m nke m na-akọ akọ m wee sị ka m were izu a bịa hmm, ka m bịa yọọ unu mgbaghalụ anọkatanụ anọkatanụ eh, netwọk na-ekopụkwo na-ekopụ anọkata netwọk ekopụ eh, mmadụ amazi ebe ọ na-anọ mana tupu m banye n'ozi ma eh, ka anyị nwetụkwa n'ife ife ife ọṅụ ife aṅụlị ee eh, m ji ama unu aka n'obi m ji ama unu aka n'obi sị doo doo doo dịka m na-esi ekwu ọ ka akara nwaanyị ka ọ na-atụkwasị unu ewena iwe ehe na a ya na-eme nke mmadụ ji bụrụ mmadụ anọkatakwa emekwa nke mmadụ ji bụrụ mmụọ ehe akọkata n'elu akọba n'ana akọkata n'ana akọba n'elu mana ọ ka ọ ya-adị maka na akụkọ ụwa nke ndị Igbo bụ akụkọ dị omimi ọ bụrọkwa na akụkọ a na-akọ mgbe ọbụla ọ bụrọkwa na akụkọ dị ghaghalị

ụmụ igbo ekenekwa m unu ehe maka na ezinụlọ bụ ebe ndụ si bido na igbo ya na ezinụlọ bụ isi isi ife niile ya na egwu a bụ egwu na-atọ m ụtọ rinne mgbe enu bụ ana ọsa nwanne m nwoke nọ na legend na na na Facebook asị nọ legends only legends will know

ọnya nụ dịka nsogbu unu anyị bụ ụmụ okwukwu ngwanụ ka anyị baa nụ n'ubi onye anyị kere ee na anyị ma na ka anyị ra ka anyị ra ọtụtụ n'ime anyị soro bụ ụmụ okwukwu ngwanụ ka anyị baa nụ n'ubi onye anyị kọ onye abịa anyị kọ ee na ọ bụrọ sọsọ egwu ka anyị bịa ebe anyị gbanụ ekenekwa m gị helen ekene gị asị m ka m welu nwa obele egwu a wee kpaa unu obi aṅụlị ee maka na dịka m si kwu na ụgbọ m gakata n'iru ọ gaa azụ akọkata n'elu akọba n'anị ọgbaghalị ewee kalịa anọkata network apụa ee na ọ ife mee na ozi m weta n'ozi ikpeazụ m weta ka a bịa n'ikpeazụ ebe m bịa ịkọwa gbasara okike maka ụba okike maka eon maka na okike ka anyị nọ n'ime wee were okike wee na-akọwa maka gịnị maka eke oyi afọ nkwọ dịka nwa bekee si wee gwa anyị sị na mgbọsị dị etu a mgbọsị dị etu a mgbọsị dị etu a ka okike na-abịa na ndị igbo nwere okike nke fa m kọwasịa ife niile abịazia n'ikpeazụ ebe m bịa igbulie na mkpụrụ okwu network kopu ụgbọ m gbalụ jee sụọ isi n'ukwu ọjị wesịa kama na ndụ anyị ka dị ya ekelekwa m unu ejego m ezumike jee gwusie mmiri ehe wee pụta wee sị ka m bịa tupu m banyekwa n'ibido kọwaba ife ndị ọzọ ka m bịa welu tata anya na ozi m tata na ụma nta aka ozi m tata bụ okike okike okike ịgbalite n'ebe ife m na-akọ n'izu gara aga before tupu ụbụlụ isi akụsaa maka na anọkata ife na-akụsa akụsa bịa bụlụ ebe m desiri ife na-ele anya maazị bụ nke m na-aka akọ ya n'izu gara aga anyị ma na ife ozi m ji bịa bụ okike n'ime okike a kpọọ nya aeon eke oye afọ nkwọ eke oye afọ nkwọ ebe a ka m si wee nweta the aeon ee wee na-akọwa etu igbo si gwa anyị okike si wee na-aga mhm. na nghọta nke ndị igbo na okike na onwe ya ada ebe ebe dịka anyị si malụ na igbo gwala anyị na agwụ agwụ ana ana na anwụ anwụ ya na okike ada ebe ebe ya na mgbe m bịa inye nkọwa okike n'izu gala aga ozi ikpeazụ nweta ebe m nọ na-akọwa gbasalụ eh, na dịka igbo si wee mee ka ị ghọta na izu nke mbụ okike pụta na ife bu ụzọ pụta bụ mkpụrụ ndụ na anya mmụọ ịnọ wee si na izu nke mbụ wee baa n'izu nke abụọ ebe anyị na-ekwu maka gịnị eke na oye na afọ na nkwọ si na maka na ọ fa bụ anya mmụọ ịnọ pụtala ife anya mmụọ ịnọ gbapụtala ife maka na ife a fa gbapụta ka igbo ji mee ka ị ghọta na okike ada agwụ agwụ nya ka afa ji gwa anyị sị n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu n'izu n'izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu o nwee ife kpata afa ji kwuo nya bụ okwu dịka m si kwu na ife ọbụna igbo na-akọwa na-abụ ọ dịrị osenu osenu n'ụdị nnukwu omimi ya ka m ji si na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ya nọọ ife dị iche iche ka fa ji ekpughie na-ekwu sị na ọbụnadị n'ụwa nke a mụ na ya nọ kịta na oge mụ na gị nwee n'ụwa nke anyị nọ ya kịta ezuro iji wee nwee ike inwetasị nkọwa na nkụzi ụwa n'anya nke ndị Igbo maka na ụwa nke ndị Igbo bụ ụwa izu ndị Igbo ya nọọ izu a bụ ife bụ ife niine fa gwa anyị sị na izu nke atọ ka fa na-akọwala anyị ka ọma ndụ ma na okike dị ya nọọ ọma ndụ ma na okike dị a bịa n'izu nke anọ ọ sị ka izu nke anọ alụlụ ka e, eke na ụbọsị na chi ghọlụ ofu so n'ime ka m na-akọwasị ife niile wee bịazie ka m gbalie nya ziko ka igbo si wee wekwala ọgụ ọnụ wee kọwaa nya ebe a ka ụgbọ m nọ wee feelu brake wee jee kụọ isi n'aja afụkwa m ya ahụ n'ikpeazụ oge na-ene n'ife m de m sị ọ ka m bịa editie ka m bịa wepụ ka m bịa bepịa nsị mana ozi m adị m edit ozi m edit ana m arapụ etu o si dị maka na etu o si ọ bịa n'uche kwue n'ọnụ ya na ozi m ọtụtụ ife na-eme a nọkata nwa na-ebe akwa a nọkata na-emechi ụzọ a nọkata na-akụ aka n'ụzọ etu o si dị ka o si abịa aka m edit bere ozi m maka na m edit bie mụ anọ ijizi wee mee ife ọzọ n'ọdịniru ana m arapụ etu a m bịa sị mba na m ama m editikwu ya nke a na-emekwa sọ kpọrọ na m ama m editie emesịzi afụ ebe ofu nwanne anyị ọ dị ka Helen bụ onye jụ nya bụ ọ sị nne mana keduzi ebe i si welu 22 ọ sị keduzi ebe i si nweta maka na ọ bụrọ ebe anyị na-eje ọ bụrọ ebe m na-agalicha acha kama na ọ na netwọk kopụrụ a nọkata o buli isi netwọk ayasa ya na ọ ya ka m ji sị ka m bịa n'izu a ka m mee ka ị ghọta ife m na-akọwa na ebe anyị na-eje abụrọ ebe afụ ọ bụrọ ebe a ọ bụrọ ife m na-ekwu ọ bụrọ ife m kwuru n'oge a bụ ebe m na-aga kama na ọ netwọk gbapụ ya na iji wee chịkịa ka m ji wee wepụta ozi tata si n'okike ụba ion ụba ion 256 ụba ion abụọ ise na isii kedu ife nke a na-akọwa o nye m aka m bịa kịta n'ozi a ka m wee ziko nye nkọwa na okike ndị igbo bụ okike agwụ agwụ na ọ da agwụ agwụ okike ndị igbo bụ ụba ụba na ọ da agwụ agwụ maka na ife anyị gbadokarịsịrị ụkwụ wee na-eweta ozi a n'oge gara aga bụ iji wee mee ka ị ghọta dịka nji welu olise ekezu wee kọwaa iji mee ka ị ghọta na ọnọdụ adịgidero na ọnọdụ na-agbanwe agbanwe n'ime izu n'ime izu n'ime izu ka okike nyere anyị ike na ọgwụ ka ọgwụ na ọgwụ ka ọgwụ n'ime izu n'ime izu n'ime izu ebe anyị nwere oge ka okike ndị igbo nkọwa okike ndị igbo nyere anyị ike nye anyị ọgwụ kasị ọgwụ ọgwụ dịka gịnị e mee ọ gwụ ife ọ na-akọwa bụ na o nwero ife na-adịgide na o nwero ife na-adịgide ọ nya ka ife anyị ji wele olisa ekezu wee kọwaa mgbe a na-ekwu maka ịchụ aja n'ime ọnwa ili na ofu n'ime okike n'ime n'ime okike na ọ bụ iji ziko na dịka nkụzi ndị igbo si gwa anyị na okike na-eke na-ekeghalị na-eke na-eke na-ekeghalị ya ka fa ji gwa anyị na izu na izu ka mmụọ na mmadụ na-agba izu ya na okike fa na-ene anya iji mee iji mee ka igbo wee ghọta iji mee ka nghọta nke ndị igbo n'okike ụwa nke ndị igbo ka anyị wee ghọta na o nwero ife na-adịgide na ife niile na-agbanwe agbanwe mgbanwe ọmụmụ na mmụwanye na o nwero ife na-adịgide na ọ n'ime ya ka fa si wee si n'okike a wee nye anyị ihe anọ nke anyịnwa kpọ nke anyị ma na ọ bụ eke na oye na afọ na nkwọ dịka anyị si ghọta na ọnọdụ fa dị iche ọnọdụ fa anyị kọwa dị iche nwere ife ọ na-egosi ọ nya ka anyị jikwa wee bịa kọwasịa na ọnọdụ fa dị iche bịakwa bụlụ ife fa sị na fa bịa n'ụwa imenụ dịka anyị si malụ na eke na ọnọdụ a dị n'aka nni ma na eke bu ụzọ pụta na eke bu ụzọ wee pụta n'okike mesịa naghachi na mmụọ wee pụtakwa kpọpụta ndị ọzọ dịka igbo si wee kọwala anyị na ife anyị na-ekwu bụ na ebe ọnọdụ fa dị dị iche iche ya na eke na ọnọdụ a na-anọ na ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke bụ aka nni ma anyị sị ka anyị were arụ mmadụ wee kọwaa nya ọwụwa anyanwụ nke bụ aka nni na ebe a bụ ọnọdụ eke ebe ọnọdụ a dị mana ọnọdụ eke abụrọ ebe ọnọdụ oye dị na ọnọdụ oye dị iche maka na ife eke bịa imenụ dị iche ife oye na-alụ dị iche ife afọ na-alụ dị iche ife nkwọ na-alụ dị iche ka fa niile ife na ana ọlụ fa niile na-alụ bụ ọlụ jekọtala ọnụ okike ji aga na-aga na-agbanwe nyanwa ka igbo ji wee mee ka ị ghọta na ife dị mma tata nwee ike ịdị njọ echi ife dị njọ echi taa nwee ike ịdị mma echi maka na okike na oge bụ ọgwụ oge n'ime eke na oye na afọ na nkwọ bụ ọgwụ igbo ji okike nyere igbo ife niile ji agbanwe agbanwe ya egbuna onwe atụna uche ọ nya kpata na ọtụtụ mba dị iche na anị ndị igbo na mmadụ igbu onwe ya bụ nnukwu alụ kasị alụ maka na nghọta fa na okike n'ifi onyinye eke na oye na afọ na nkwọ na ọnọdụ fa dị iche maka na ọ bụrụ na ọnọdụ fa adịrọ iche ọ bụrụ na ọnọdụ fa adịrọ iche ọlụ fa na-alụ ama nzu ezu fa wee gwa anyị sị na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ na oye nọ na ndịda na afọ nọ n'ugwu na nkwọ nọ n'ọdịda anyanwụ nke a mere na anyị bịa na obodo ndị igbo ọbụla na anyị ga-afụ na ekewala ife niile ụzọ abụọ obodo ndị igbo ị bịa na na obodo ọtụtụ obodo ndị igbo m ma na ọ ga-adị etu a n'obodo ndị igbo niile ekọwala ife niile ụzọ abụọ ị bata na village ị ga-enwe mgbago na mgbada ị ga-enwe mgbago na mgbada ọ mgbago ugwu na mgbada ndịda ọ bụ na etu a ka anyị ga-esikwa wee ghọta ya ya na eke nọdụ n'ọwụwa anyanwụ na oye nọ na ndịda nke bụ south ma ọ bụ na i welu four cardinal point nwa bekee wee kọwaa nya ya na eke nọ na east oye nọ na south afọ nọ na ee eh, north then nkwọ nọ na west dịka etu igbo si wee mee ngarube nke ndị igbo ka fa si wee mee ka ka a ghọta ya ọ garụrọ ka nke nwa bekee ebe ife niile just ife niile just gaa etu a na igbo nyelu nke fa aka nni ya bụ ọwụwa ndịda ee eh, ugwu na ọdịda etu a ka igbo si wee kọwala anyị ya ụmụada m nọkwa ekene m chioma onwuagbu ekenekwa m gị ee eh, ntochukwu okeke ekene m gị chidi nwogu ekenenụ ee eh, ee ka unu ra nọdụ tata dịka m si kwu na ozi ma ama nri nne nọ ka m bịa ka m bịa maka na onye gafee ụzọ o chighaa azụ n'ebe o si wee gafe ụzọ wee bidokwa mana ọ agafe ụzọ amala ụzọ dịka m si na-akọwa na mmadụ nkịtị ka m bụ anọkata network a ekopụ akọ ife na-enwerọ isi ya na oge gara aga na ama na mgbuwala iwu na isi n'ife m na-akọ na ọ dabara mana mụnwa fụli ya mesịkwa m fụkwa na o nwere ofu nwanne m ọzọ totali aka wee sị ka m bịa ka m bido ebe a wee kọwaa wee mee ka anyị ghọta ife mee n'izu n'oge mbụ n'oge ikpeazụ m wetala ozi ka anyị wee gbazie nya anyị gbazisizie nya anyị bidokwa n'ebe anyị na-aga ya na dịka igbo si wee gwa anyị na okike akwụrọ ofu ebe ekesịrị akedebe dịka nwa bekee gwala anyị na chukwu wee kesịzie ife niile oluzie mgbọsị ụka o jezie larụba ụla o jezie zuba ike okike ụwa nke ndị igbo enwero ezumike onwero ife dịka rest in peace onwero ife dịka rest in peace jee na na ezumike na n'anya okike ụwa nke ndị igbo ife ọbụla nọ n'ọlụ ife ọbụla nọ n'ọlụ oge ọbụla nkwọ kwụsị ịlụ ọlụ ya bụ na ndụ ama ndị ndụ ama ndị eke kwụsị ịlụ ọlụ nke a pụtara na ndụ ama ndị oye kwụsị ịlụ ọlụ nke a pụtara na ndụ ama ndị afọ kwụsị ịlụ ọlụ nke a pụtara na ndụ ama ndị onwero ife gbasala okike ụwa ndị na anya nke ndị Igbo nọ n'ezumike ya na eke na oye na afọ ada ezu ike na okike ndị igbo bụ gịnị okike ụwa nke ndị igbo bụ gịnị ebi ebi nke bụ continuous continuous fa wee welie wee nye anyị wee bulie abụ ọgwụ mbụ ọgwụ nke mbụ eme ọgwụ ife na-eme ka ife niile dị njọ dị mma ife na-eme ka ife niile bụ ife mwute bụla ife ọṅụ ife na-emekwa ka ife ọbụla bụ ife ọṅụ bụkwala ife mwute ka fa ji gwa ya na ife na-erughalị erughalị ya egbuna onwe ya onye igbo egbuna onwe ya na ọ bụrọ ka ọ dị taata ka ọ ga-adị echi ọ nke a kpata na ịbata n'obodo dị iche iche ọbụnadị n'obodo m ọtụtụ ndị niile a bụ ndị ama bụsị ndị ogbenye ndị ogbenye ọnụ ntụ ọ fa bụ ndị bu akụ kịta ọ na n'ezinụlọ a ka akụ dị maka na ife na-erughalị erughalị ọ nke a kpata na na nghọta okike ụwa nke ndị Igbo kpata na onwero onwero obi bụ obi ọbụla na ana Igbo bụ obi eze obi ọbụla na ana igbo bụ obi eze mana abịa na igbo fa kee ife niile eke ka ọ wee dị etu a eke na oye na afọ na nkwọ dị na onwe ndị na-afụ onwere ụmụnna maọbụ mpaghara obodo na-afụ maka anị nwee ndị bụ fanwa na-afụ maka mmili nwee ndị bụ fanwa maala ife gbasala ọkụ na ike ife dị iche iche ya na etu a ka igbo si wee mee dịka anyị si fụ na eke na oye na afọ na nkwọ na fa niile na ọlụ fa na-alụ dị iche na ọnọdụ fa bụrọ ofu ya na eke nọ n'ọwụwa anyanwụ na-agwa anyị na ya abịa na ya abịa ịzụ afịa na ya bu ụkpa afịa abịa mana anyị ma na oye na afọ na nkwọ na fa na ndị fa ịtọ ndị a na-azụkwa afịa ọ bụrọ sọ eke na-azụ afịa mana eke bụ isi eke bụ isi dịka dịka anyị si ndị igbo si agwa anyị dịka ndị igbo si agwa anyị n'okike ụwa nke ndị igbo onye akpọlụ onye akpọ ibie na fa maka fara na afa nwanne enwe bụ edi na afa nwanne edi bụ enwe onye akpọlụ onye akpọ ibie ya na fa na-alụkọta ọlụ ọnụ fa ji wee bụlụ izu eji kpọọ fa izu ya maka na eke si na ya nọ n'afịa na-abịa ịzụ afịa abụrọ maka ife na ọ nọ n'afịa na-abịa ịzụ afịa na nkwọ anyị ma bụ ume ndụ butelu ume mmụọ ji ekwu okwu n'ime mmadụ mmụọ ji nọdụ ndụ maka na ife anyị ji nọdụ ndụ ife chioma ọnwagbu ji nọdụ ndụ ife chidi nwogu ji nọdụ ndụ bụ maka na ume ndụ akadị nke bụ nkwọ mana anyị ma na nkwọ na onwe ya nọ n'ọdịda anyanwụ ya na ọ yanwa bụ ume nọlụ n'ọdịda anyanwụ eke nọlụ na ọwụwa anyanwụ nọdụ n'afịa as a negotiator mana fa naabọ na-alụkọtakwa ọnụ ka ife wee zuo ezu ka okike wee zuo ezu wee baa baa etu a ka anyị si nweta oye etu a ka ọ dịkwa n'oye na ị ga cheki ịbanye oye oye anyị ma nọ na ọdịda ma ọ bụ na ndịda sorry nke ụfọdụ ndị Igbo na-akpọ mba ana which is the south which is south bụ ebe oye nọ oye si na ya bụ ugegbe ugegbe mmiri enyo enyo ya ji ezikọ mmụọ ife na-eme na ndụ na-ezikọ ndụ ife na-eme na mmụọ ya na ebe a bụ ebe ọnọdụ ya dị afọ gwa anyị na ya nọ n'ugwu kpata na ife niine ị na-afụ anya akpụkpọ arụ anyị na-afụ anya fon i ji ekwu okwu oche ị nọ na ya akwa i yi ife ndị a niine bụ ife si n'afọ maka fa niine bụgbado ife matter na-enwerọ ume nke ma na nkwọ nyelu ya ume oye nye ya mmili o ji gbakọta then eke na onwe ya nye ya ike o ji wee bụ na mmili ama aka ọkụ ọkụ ama aka mmili ife niine ga-adị balanced ka ife niine wee na-aga ya na igbo mee ka anyị ghọta na okike ụwa nke ndị igbo adịrọ ka okike ụwa nke ndị bịala abịa na-akọwala anyị na okike fa bụ continuous

izu nke abụọ izu nke atọ izu nke anọ ebe m nọ wee bịa wee jeghelie bidozie kọbazie ife ọzọ ka network pụ ọ dịka anyị na-eme sọsọ n'ịgụkọ izu mana anyị ga-aghọta na izu bụ mkpụrụ ụbọchị ịnọ ọ nya nwa na-eme izu mana fa gwala anyị na ọ na-erughali erughali ya na ọ dị ụba na ọ dị ọ da agwụ agwụ ya n'izu nke ịtọ izu nke ịtọ bụ ị gụsa nya agụsa ọ bụlụ ili na ịbụa ị bịa n'izu nke ịnọ tụsa nya ọ bụlụ ili na isii n'izu nke ịtọ ka fa gwala anyị ka ọma ndụ malụ ndụ a bịa n'izu nke ịnọ bụ ị tụsa nya ọ bụlụ abalị ili na isii fa gwala anyị bụ oge e, e, oge mmụọ oge eke na ụbọchị na chi bụlụ ofu ọ nya ka ị ga-eji wee sị na ụbọchị taa na chi chi efoo n'ụbọchị taa chi efoo n'ụbọchị taa mana fa gwala anyị na okike ada agwụ agwụ na eke ebe isi dịka anyị si kwu dịka m si na-enye nkụzi n'oge gara aga sị ka anyị na-agọ ọjị maka na ife fa gwala anyị ebe a ka anyị nọ wee kpọta maka olise ekezu ka anyị wee ghọta na ịchụ aja ka igbo ji agbanwe ọnọdụ ya na ịgbanwe ọnọdụ dịba si n'okike wee bịa na o nwerọ ife kwụ ofu ebe na okike akwụrọ ofu ebe na ụwa ada agwụ agwụ na ana ada agwụ agwụ na ume ada agwụ agwụ na mmiri ada agwụ agwụ mmiri ada ata ata ọ da agwụ agwụ mana dịka anyị nwa bụ nwa ndụ e nyere oge e nyere anyị oge ka anyị nọgide dịka eke na oye na afọ dịka anya mmụọ ịnọ fa bụ ife anyị bịa ebe anyị menụ bụ dịka anyị si ghọta na nkọwa ndị m megosi na mbụ bụ anyị ka ndụ ji ka mmụọ ji wee na-enwe ike ịma ndụ n'enu n'enu enu ụwa maka na a ga-eji akpụkpọ arụ wee bata mana ọ pụọ ọ ma-abụzi mmadụ ọ ghọọ mmụọ mana ọ nọdụ n'enu ụwa akpụkpọ arụ a kpọọ nya mmadụ ya na oruwali ebighị ebi a e, ebe a ka m nọ wee bịa wee jefie ụzọ na ife m na-akọwa oge a ife m kwesịrị ịkọwa oge a kama na network pụrụ bụ na izu ịnọ anyị na-ekwu okwu e, iji wee kọwa ka igbo si wee nweta ya na ọ bụrọ 22 ka m na-aga amarọ m ebe 22 a si pụta amakwọrọ m ebe ebe ife niile a si maka pụta so gbaghalụnụ m na ife anyị na-akọwa bụ nọọ mwanye nke bụ multiplication ebe a ka ị ga-esi nghọta ebe m na-aga na ife m na-achọ ịkọwa n'oge ikpeazụ m wetara ozi na okike ada agwụ agwụ na orughalị maka na ebe a ka fa si wee gwa anyị na mmụọ na mmadụ na-agba izu iji gbanwee ọnọdụ na ọ da agwụ agwụ eke oye afọ nkwụ eke oye afọ nkwụ eke oye afọ nkwụ ya na mmiri ada ata ata ikuku ada agwụ agwụ ọkụ na ume ada agwụ agwụ nke anyị na-agwụ agwụ anyị bụ ana ana ya na etu fa si wee gbakọ ife ndị a na ọ bụrọ mgbakọ na ọ multiplication na ọ bụrụ na ị bịa izu bụ mkpụrụ ụbọchị ịnọ oge m na-akọwa m bịa sị na ịnọ

256 igbo na-akọwa ife igbo ji wee mee nya etu a bụ ka ị ghọta na a na-ekwu izu na ọ dịrọ sọsọ as simple as mkpụrụ ụbọchị ịnọ maka gịnị na igbo gwala anyị na ụwa ndị igbo bụ the inside out n'ụwa ndị igbo bụ the inside out ya na ọ dịrọ mfe etu i si wee fụa nya ka anyị ji sị na ọbụnadụ asụsụ ka igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ọbụnadụ ọgụ ọnụ ka igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ọbụnadụ mmemme ka igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ọbụnadụ afa ka igbo ji akọwa okike ụwa nke fa ya na ife dị iche iche n'igbo dịka etu igbo si wee gwa anyị na mmụọ na onye nyobe mmụọ ọ fụ iru e na ife niile dịka ife amachila amachi na igbo dị omimi na ị na-egwu ọ na-emi na ị na-egwu ọ na-emi ikechukwu ekene m gị na ị na-egwu ọ na-emi

na ụba mbawanye na ụbala ya na ọ kwụsịrọ na iri na isii mana ị na-ene anya n'anya ofeke ị sị na okike ụwa nke ndị igbo bịa na iri na isii ọ nya ka m ji kwue na izu gara aga sị na o jedebero na iri na isii maka na igbo gwala anyị na okike fa ada agwụ agwụ ya na o jedebero na iri na isii no iri na isii multiply ya by iri na isii i nweta gịnị 64 nke ị ma na ọ bụ iri 6 plus 4 mana ị ma na iri na ife i nwetala ebe a bụ ofu mbido mana ọ kwụsịrọ ebe a na igbo gwala anọ multiply by another 4 i nweta 256 maka na o nwere ebe fa na-eje maka na ife ọbụla igbo na-akọwa dị proven by asụsụ by afa by ọgụ ọnụ by e, emume by nni ya na anyị na-ekwu maka akpụ anyị ma na akpụ bụ nni anyị ma na e ji emepụta ife dị iche iche mana anyị ma na akpụ bụkwa ukwu osisi nnukwu ukwu osisi ukwu akpụ mana anyị ma na ukwu osisi ukwu akpụ anyị ma na akpụ na onwe ya bụ ọkalaete nne mmiri eze nwanyị nọ na mmiri anyị afụkwa ka o si rụnyekwa anyị back to oye na oye gwara anyị na ya bụ enyo maka na ọ na oye ka mmiri dị mana anyị ma na ọ bụrọ sọ n'oye na anyị ma na nkwọ nwelu mmiri maka na ume ndụ ị na-eku ọ bụrụ na ọ bụrọ na mmiri dị na ya ị ma nkunwu ume ị ma nkunwu ume dị ọkụ ị ma nkunwu ume dị ọkụ ume ume na-adịrọ mmiri adịrọ mma iji imi wee kulu wee kuba ọ ma nyenwu ndụ ya na nkwọ na oye ye nwee nwekọ dịka m si kọwa na na ife igbo na-akọwala anyị n'okike fa na o nwero nke kwụ sọ ya na fa na-alụkọta ọlụ ọnụ ọ nya ka igbo ji wee gwa anyị mala anyị okwu ofeke nwee ike ọ ma nghọta sị na afa nwanne enwe bụ edi na afa nwanne edi bụ enwe n'izuzugbe zugbe zugbe zugbe ka fa ra eliko ka fa ra eligba na ife kwụlụ ife akwụdebe ya na fa akwụrọ sọ nya na izu igbo na-akọwa abụrọ sọsọ maka eke na eke adịrọ mkpa karịsịa nkwọ dịka nwa bekee na ụka ya agwa anyị tata na isi dị mkpa karịa ọdụ dịka fa si agwa anyị na nwoke bụ isi na nwaanyị bụ ọdụ ọ nke a kpata na igbo enwero igbo enwero e, e, echiche na nghọta ụwa ụwa ndị ụwa kịta ji ji ji nọdụ ndụ dịka anyị si na nke a bụ isi na nke a bụ ọdụ ma ọ na nke a bụ maka na ife niile nwere ife ọ na-alụ ya na ọ bụrọ na nwoke bụ isi na nwaanyị bụ ọdụ na ife a na-ekwu bụ a mụọ nwoke ya bụrụ nwoke a mụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị na ife nwoke na-alụ bụ ife nwoke na-alụ ife nwaanyị na-alụ bụrụ ife nwaanyị na-alụ na nwaanyị abụna nwoke nwoke abụna nwaanyị maka na ife fa naabọ na-alụ dị iche iche ka fa wee nwee ike iwepụta okike dịka anya ndị igbo si gwa anyị na okike ada agwụ agwụ na okike na onwe ya ada agwụ agwụ ọ nya ka o ji bụrụ na nghọta nke ndị igbo na o nwero ife dịka na-abụkata nwoke bụrụ nwaanyị ma ọ na-abụkata nwaanyị bụrụ nwoke ya na eke ga-abụ eke oye ga-abụ oye afọ ga-abụ afọ nkwọ ga-abụ nkwọ fa niile ga-anọ n'ọnọdụ fa fa ama abịa sị o abụ m nkwọ ee mụnwa butela ume ndụ n'ụwa ka mmụọ na mmadụ wee bụrụ ofu ee mana ebe ọ bụ na eke nọ n'afịa hmm, na ọ kazi m mma na m jezi ka m bụlụ eke ka m ka m bụlụ eke ka m bụdebe nkwọ nke a bụ mgbaji okike nke a bụ mgbaji okike ya dịka igbo si agwa anyị na ị gakwa n'ife m na-akọwa ka anyị wee ghọta nọọ ife dị omimi ka ọ bụ igbo ji gwa anyị na ọ dị ebebe nọ ebi ebi na ọ continuous ya na ọ bụrọ sọ na mgbakọ na ọ na mmụwanye na mbawanye na anya bụ 256 256 anyị ma na ị tụlebekwu ya enwetakwa ife niile igbo na-akọwala anyị na okike ụwa fa na ịbụa abụa abụa nke a bụ enyo n'ime ọnwa anyị na-ekwu ili na ofu ili na ofu bụ enyo dịka ee e, oye si na-abụ enyo na-ezikọ bụ ụwa mmadụ na-ezikọ n'ụwa mmụọ bụrụ n'ụwa mmụọ na-ezikọ n'ụwa mmadụ ya na mgbe fa na-asị na mmụọ na mmadụ na-agba izu n'izu n'izu ị che na izu ị na-agba adị elu fa na ọ dị elu fa ntị ọ nya ka fa ji gwa gị na fa bụ ege ntị gị kwue na fa na-anụ na fa bụ ege ntị na gị na fa anụ maka na oye gwa anyị na ya bụ enyo na ya bụ enyo na-ezikọ gị bu ụwa mmụọ bubata n'ụwa nne m akụ ya n'enu uwe nọ na ya bulu ụwa mmadụ buje n'ụwa mmụọ na-agwa gị na ọ n'izu n'izu ka fa na-agba izu anyị eche ofeke eche na ọ sọsọ mgbọsị oye ka oye dị active. na ọ sọ mgbọsị oye ka oye na-alụ ọlụ mana ofeke aghọtarọzị na tata bụ eke na oye dị active n'ime eke maka gịnị na ọ bụrụ na oye adịrọ active na ị ma na-ekunwu ume ndụ i kuo ume ume ị na-eku a na-acha ọkụ na-afụ ụfụ na-afụ ose ị ma na-ekunwu e and ị ga-akwụsị iku e ana ndụ gị ebe ndụ gị ga-akwụsị ya na ime ka ndụ wee bụlụ ife na-aga ma na mgbọsị eke o ma na mgbọsị afọ o ma na mgbọsị e, e, oye o na nkwọ bụ nya nwa bụdị ume ndụ ya na oye nọ ọ nya ka igbo na-eme ka ị ghọta ọ nya ka igbo na-eme ka ị ghọta na ife ndị a abụrọ ife kwụlụ onwe fa na ife kwụlụ ife akwụdebe e na fa na-alụkọta ọlụ ọnụ na o nwerọ nke ka ibe e mkpa na o nwerọ nke ka ibe e mkpa n'agbanyerọ na a sị na eke bu ụzọ pụta eke bụ isi ụbọsị ndị igbo maka na ọ nya bụ isi mana na ị bịa ịkọwa ya ka igbo si wee kọwa okike na maka na nkwọ bụ ikpeazụ abụrọ na a ga-ewepụ nkwọ ndụ adị with sọsọ eke na oye na afọ na ndụ ama na-adị ya na nkwọ ga-anọ n'ọnọdụ a nọdụ n'ebe ọ ga anọdụ n'ebe o kwesịrị ịnọ nke bụ n'ọdịda anyanwụ na ọ ma na-esi n'ọdịda anyanwụ gafeta n'ọwụwa anyanwụ mafeta ebe a maka na o che na ọnọdụ eke amaka ka ya bịa nọlụ bụlụ eke na okike ama na-aga ya na mgbe igbo na-agwa anyị na ọ 256 na ịbụa bụ 2 n'ime ya ka anyị ma bụ abụwa ebe mmụọ gbawa mgbawa mbụ wee wepụta ma anya bụ eke na oye na afọ na nkwọ ma anya bụ gịnị okike iji zikọ gị na ife oye na-ekwu maka enyo ireflect ụwa mmụọ to ụwa mmadụ na mbụ ịgbawa mbụ ịbọwa ka okike wee malite abụ na nke ọzọ a na-agwa gị bụ gịnị agwụ mgbe fa na-asị kedu ka anyị ga-esi wee nọ maka na ọ na-agwa ya maka eh, eh, eh, mm, eke 256 256 ya na ọ n'ụwa agwụ ka anyị nọ n'ime ụwa agwụ amamife akọ na uche na 256 igbo na-agwa gị bụ 256 ma ị kpakọnye ọnụ mana igbo na-eme fa na-atụsala ife fa na-akọwa atụsa ka anyị wee ghọta ka anyị wee ghọta ife fa na-eme ka anyị ghọta na okike ụwa fa ada agwụ agwụ na chi ukwu fa na e, onye kele ụwa ndị igbo na eke ji ụwa ndị igbo enwerọ ife dịka ezumike na ọ da eke mbọsị isii naba ya na ọ kerọ na mkpụlụ ụbọsị ili na isii je dina larụba ụla na ọ na-erughalị na

ịsaa na isii bụ ili na ịtọ ọ etu a ka igbo si wee tụsa ọgụ ọnụ fa etu a ka ọgụ ọnụ igbo si gbasasịa wee tụsaa ka igbo ji wee kọwaa maka ife dị omimi dịka m si kọwaa na igbo bụ ị na-aga ị na-aghọta ọ na-emi ọ na-abami mana oge ụfọdụ m na-abịa sị biko nagidenụ m ka ụbụlụ isi m ka nghọta m ka amamife m ra maka gịnị dịka anyị si ekwu na abụ nwata na-awụ arụ n'afọ n'afọ nke m ma ka m nwee ike ịdị na-akọ mana ọ bụrọ ebe a ka ọ bee na ụwa igbo emika na igbo abụrọ ife a na-akọ akọ na ọ ife a na-eme eme mana ọ nwere ife kpata anyị ji na-akọ ya akọ kịta mana ọ bụrọ maka na ngozi chukwuka na-akọ ya kpata n'ebe a ngozi chukwuka na-akọ ya ka o jedebe na i nwe ike nụtakwali ịgba ntị ige ntị ịnụkwa ka okike ụwa ndị igbo na-ezikwa ya ozi na-agwakwa ya okwu maka na ife niile ị na-eme si n'okike ụwa nke ndị igbo ya na ili ili na ịtọ i nweta n'ịgbakọnye ili na isii n'ịgbakọnye ịbụa na ise na isii dịka igbo si wee mee ka ị ghọta na ọgụ igbuli arọ fa n'ọnwa n'ọnwa abụ ili na ịtọ na ili na ịtọ fa na-eme ka ị ghọta abụ ofu na ịtọ nke bụ gịnị ịnọ ebe a ọ ife a ka m kwesịrị ịkọwa n'izu gala aga ka anyị wee ghọta na igbo gwa anyị na ebe i bido ebe i si bido ka ị ga-esi wee pụ ebe i si bido ka ị ga-esi wee pụ na igbo na onwe ya bụ science maka na o nwero ebe fa si mụta ya amụta na abụrọ ife a kụzilo fa ọ bụrọ ife fa mụtala amụta kama na ndị bịala abịa ji akụkọ nke fa wee bịa na mpekele mmụta maka na nwa bekee mmụta ya na okike maka fa agwala anyị na fa dela akwụkwọ okike fa 2000 and gịnị 23 years ago ọkwa ya ọ mgbe akwụkwọ ụwa fa anyị na account dịka bible si agwala anyị in the beginning mana anyị ma na e nwere akwụkwọ ụwa fa na-agwa anyị na fa na-ekwu in the beginning na fa adị ekwu in the beginning of all creation beginning na fa na-ekwu in the beginning of their own world beginning ya na nwa bekee na-akọwa na nghọta nke nyanwa mana ọ bụ ọ dị na ọ mgbe ụwa nke ya na-ebido na ọ mgbe nyanwa bịa wee dị ka a si gwa anyị mgbe ọma ndụ ma na ndụ dị ọ bụrọ na ọ dịburọ ọ bụrọ na ya bụ ọma ndụ anọrọ no na ọ dịrọ conscious of being conscious there's a state mmadụ na-anọdụ ma na ọ dịgo aware ọ bụrụ na ị bụ onye na-emenwu meditation ị ga-aghọta ife m na-akọwa na ọ dịrọ enough ịsị o ama m na m dị ndụ no ị marọ na ị dị ndụ ọ bụrọ maka na i kwu ya n'okwu ọnụ maybe ọ bụ na i nwere ọya e nye one year to live ọ bụrụ na i nwego ọya e nye one year to live e nye five years to live mbọsị ọbụla a ga-akpọli ya afa na ndụ ị fọlọ ofu arọ mbọsị a ka ị ga-ama ife ndụ ga-abụ maọbụ ife ndụ bụ maka na o nwere ụdị awareness o nwere ụdị awareness o nwere ụdị nteta n'ụla ị ga-etetakwa ya na ọ bụrọ onye ọbụla na-aga ije mụ anya onye na-aga ije amụrọ anya onye na-aga ije nwee ike bala anya ụla na-enye ya na ọ dịrọ ọ bụrọ enough na mmadụ na-eli nri na-ekwu okwu gụọ akwụkwọ bụlụ president bụlụ governor bụ na ọ ma ya na mgbe ọma mgbe igbo na-akọwalụ anyị maka n'izu nke ịtọ mgbe ọma ndụ ma na ndụ okike apụtago etu a ka ọ dị maka na akụkọ ka a na-akọ mana nkọwa ya dị omimi ọ maka nkọwa ụwa ndị igbo a dị omimi ka igbo ji wee bịa nye anyị omenani ụwa fa ka omenani fa reflectia dịka ife agwụ gwa fa na ise na a ga-eme n'ụwa dịka ka eme n'ụwa dịka esi n'anị mmadụ dịka esi eme n'anị mmụọ ka eme n'ụwa dịka esi eme ya na mmụọ n'ebe fa sị kedu onye anyị ga-eziga ajụjụ fa na-ajụ na ịnọ asị ọ sị ziga m ka m bịa ziko fa kee ka fa ga-esi mie na ndụ fa n'enu ụwa ga-adị dịka o si dị n'ụwa nke mmụọ why maka na eke ị na-akpọ afa abụrọ afịa eke oye ị na-akpọ afa ya aghọtago na ọ bụrọ afịa oye afọ ị na-akpọ afa abụrọ afịa nke nke nkwọ ị na-akpọ afịa ji bụlụ afịa kama na ọ nya ka m ji kwue sị na igbo ji ụzọ dị iche iche akọwa okike ụwa nke fa maka na ị jụọ kịta e, e, e, ofeke i jee i jee n'obodo kịta jụọ nne ya ochie jụọ nna ya ochie kedu ife eke bụ sị na afịa maka na ọ bụgodukwa na na ọ gbabago arọ ọgụ arọ ise mana ọ karọ wee ghọta na adị agwa ya maka afịa na fa bụ ife e zobelụ e ji afịa afịa wee zobe ka igbo wee ghọta ya na agwụ na-ekwunụ sị na ya ga-abịa ka ya kụzie na a ga-eme n'ụwa ka esi eme na mmụọ o lue na isii agwa ya na ọ nya bụ isi igbo ya na ị fụ 256 n'ime nkọwa okike ụwa nke ndị igbo na etu anyị si akọwa ya na ịnọ ị ghọta abụ izu bụ abanị ịnọ mụpụtalụ gịnị chi eke na ụbọsị bụlụ ofu ịnọ ya na ịnọ anyị na-ekwu abịa orughalịa fa gwa gị na fa abịa n'okike ụwa nke ọzọ after ka nke nke mbụ gasị fa kpọọlụ gị afa aba afa fa gwa gị na eke

ma i welu four cardinal points wee kọwaa nya na ọ gwa gị maka east west north and south mana igbo na-eme ife fa na fa ejiro cardinal point etu a na ife igbo ji atụba bụ okike na onwe ya ya na igbo na-atụba okike na onwe ya site n'ịgwa ịkọwali maka okike etu fa si gwa gị na agwụ agwụ na anwụ anwụ na ana ana fa wele ife niine maka na mgbe okike gbawa wee nye gị abụọ nọ n'ime abụọ wa ka anyị gụrụ oge mgbe anyị na-akọwa nkọwa oge anyị kwue sị kedu ka anyị ga-esi kọwa oge nwa bekee gwa gị na ọ 8:30 na-akụ kịta kedu onye gwalụ ya na ọ 8:30 na-akụ kedu ka o si malụ na ọ 8:30 na-akụ ya na onye afụ depụtala oge kedu onye gwalụ ya na oge afụ ọ na-akpọ afa na ọ nya nwa na-eme ọ nya ka igbo ji gwa ya na ọ ife onye uke balụ nkịta ya ka ọ na-aza maka na kịta nwee ike bụ 8:30 n'ebe m nọ bụlụ gịnị mbọsị mọnde mana i jee mpaghara ọzọ ọ bụrọ 8:30 cha cha cha ọ bụkwọdụ mọnde cha cha cha maka na ife onye uke balụ nkịta ya ka ọ na-aza ọ nya bụ nkọwa nyere oge na-akọwa abụọ abụwa kọwa maka oge ọ ga na-akọwa maka oge na ebua ka m ji na-ekwu na ife ị nwere ike iji tụba oge igbo nyere anyị na okike okike bupụta anyị ji atụba oge bụ gịnị anyanwụ maka na anyanwụ ka anyị na-afụ na anyị ada afụ anwụ anyanwụ bụ nwa anwụ anyị ada afụ anwụ mana anyanwụ anyị na-afụ na ọ nọgidere maka na o nwere oge ga-abụ i lue ị ma afụzi ya ọ bụrụ na ị fụrọzi ya kedu ka ị ga-esi ma ife na-akụnụ wee kwukwa na igbo na-akpọ ya ọkụkụ kedu ife bụ ọkụkụ na igbo kedu ife na-akụ akụ kedu ife na-akụ n'igbo m jụa kedu ife na-akụ n'igbo ife na-akụ bụ ọkụkụ ọkụkụ na-akụ maka na igbo ji ife niine dịka m si akọwa na okike nke ndị igbo nkọwa okike igbo adịrọ ka nkọwa okike nwa bekee nkọwa okike igbo adịrọ ka nkọwa okike nwa bekee ya na mgbe igbo na-agwa gị na oge na-aga na ife na-akụ agwa gị na ọkụkụ na-akụ kedu ife na-agụ oge gịnị na-agụlụ anyị oge anyị ma na anyị ji anyanwụ agụ oge anyị ma na anyị ji ọkụkụ agụ oge ya na mgbe fa na-agwa anyị na eke nọ na ọwụwa ife a na-agwa anyị mgbe mbụ mgbe anwụ na-ebini n'ebe a ka anwụ si awa mana anyị ma na ọwụwa a na-agwa anyị bụ ebe gịnị mgbe chi mgbe anyasị mgbe anyasị na-amụpụta chi chi agwala anyị na izu nke ịtọ na chi na ụbọsị e, na chi na n'izu nke ịnọ na chi na ụbọsị abụlụgo ofu ya na nkọwa ị ga-enye ga-abụ ịnọ multiply ya ịnọ multiply ya ịnọ multiply ya ịnọ maka gịnị ịnọ multiples o nwero mbido o nwero njedebe it is continuous o nwero ebe ọ na-akwụsị ya na ijikwa wee zikọkwa igbo na ebe o si malite ka o si apụ they ended up with abụa n'ana mmụọ ka o si dị na mmụọ na agwụ kwu nya bụ okwu 256 na agwụ kwu nya bụ okwu na agwụ nye nya bụ nkọwa na ọma ndụ gwala anyị ife anyị na-akọwa maka ya tata mana igbo mee ka anyị ghọta na ọgụ ọnụ fa kwụsị n'iteghete na ili elie na ili eli ọ naghachi na mbụ mbido ya na ili na ofu bụ gịnị enyo ife ife ị fụ na mmụọ ị na-ezikọ na ife ya na ili na ofu bụ gịnị bụkwa ịbụa ịbụa ofu ịgbakọnyela ofu na ili na ịbụa bụ gịnị ịtọ ofu ịgbakọnyela ịbụa na ili na ịtọ bụ gịnị ịnọ ofu ịgbakọnyela ịnọ ọ nya kpata na oge m na-enye nkọwa n'oge kịta na m na-ekwu maka ili na ofu ọ bụrụ na i je ife dịka na nkọwa nkọwa na arọ naabọ gara aga ị ga-afụ na ọ bụrụ ode so na usoro ili na ofu ili na ịbụa maka na ebidoro m na ofu gụba ebido m ịbụa na ịbụa ka m bido wee gụọ ofu n'anya nke okike nke ndị mmadụ ya nọọ ife a bụ ife m bịa tata sị ka m bịa kọwaa ka m wee sị unu n'ebe a ka anyị na-aga ebe a ka m na-aga n'oge gara aga m wetara ozi network wee pụọ o nwero ka anyị kọgidie ọ bụrụ na enwero ife dịka network problem ọ bụrụ na enwero ife dịka data problem anyị ga na-atụsị ya na-agbasị ya na-agakwala na ọ da agwụ agwụ nkọwa okike igbo ada agwụ agwụ amamife okike igbo ada agwụ agwụ nghọta okike ụwa nke ndị igbo ada agwụ agwụ ọ bụrụ nke nwa bekee okike kesị na ụbọsị nke isii o luzie n'ụbọsị nke ịsaa o jebe ezumike maka ifie mbọsị nke ịsaa jebenụ n'ụka rapụzianụ ọlụ ugbo rapụzianụ ọlụ oyibo jezianụ n'ụnọ ụka wee na-aṅụlị na mbọsị e ji enwe ezumike nke a bụ etu ya bụ onye uke si wee afọ ọkpọrọ nkịtị a mana okike ụwa nke ndị igbo so n'ife a fụla anya n'ife ị nwere ike itube ife si n'okike ya na ebe fa na-aga site n'okike ebe a ka m ga-eweta ozi tata n'isi njedebe daalụnụ ụmụnne m amarọkwa m ife m kọwa ma o dolo anya maka mgbe ụfọdụ amakwurọ m ma ọ na-edo anya mana gidenụ m ee ekene ọmanụ ndị nke m ka anyị sikwa ebe anyị si bata wee pụa wee yọlikwa egwu anyị ndewonụ ndị nke m ndị m fụ n'anya ife dị egwu afa m bụ ngozi chukwuka adaobi ijele ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi biko ọ bụrọkwanụ m nwe egwu a ee ndị be anyị nke a bụ egwu ụmụnne m ndị obiri ko katanga ehe m ji wee sị ka anyị gbalịtụ egwu wee nweta obi aṅụrị daalụnụ nke ọma ndị nke m ka ọ dịkwanụ n'izu ụka ọzọ ee nke nwa bekee ka chi fonụ bye bye nụ nwa